abịala m ịkọla na akụkọ anyị eji eje mba eje okporo anyị amamihe elu ee, anyị amaghị elu ụwa chegala anyị ime mma ụmụ elu ụwa ga nkwu ga-eme njọ nwe kwuo emere ụwa ole ụwa enweghị mmeta kama ha anyị ka ga-awụsị onye na onye ọbụla emena kere mma ome mma merekwa mma jema onye arụrụ ala na-arụkwanụ a ma agbaso ya n'azụ arụrụ ala ahụ ọ rụga anakwa eso ya n'azụ ee eh? uche chineke aya kacha afụkwa ha ụwa ichegala gị ọnụ nke kacha ya ga-akọva ha ọjọọ niile ndị mmadụ ichegala gị ya gị na-eme na he rị mma jishi ike na ke ahụ i mega ewetukwala aka ị nụna ọ rị mma igbo ndị ọma chineke kere ma chọọ ezi mma imo steeti ndị mma ndị mma ala owere ndị ọma mejirichi mebụ ọchị ndị eji agụ azụ ari ndị eji agụ okporoko ndị eji agụa mangala ndị eji agụa sụngụ ndị eji agụ ọkpọ ndị ejikwa agụa corned beef imeri elekpa nnụ rị taa uji na abọchị ala nekede ekelela m nnọọ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị enyi m nwoke enyi m nwaanyị ebe na ebe ọwụla nọ na iri ikpe ole ị bọọla chi taa ị na-erikwala ihe gụrụ gị na-afịfeela aka ọnụ ma ị makwa aka ọnụ n'ihi na anụ emegharị ọnụ ejila anwụrụ ọsịsọ ọ ihe mere mme ọwụla ị hụrụ nwa mkpi ya akpa mgbuhịa ya akpa mgbuhịa nwa mkpi ihe na-akpa ọ wụ nịnị ọ he eji gbe ewu ọzọ riri ji mkpụrụ ọnụ egbuo nwamkpi na-akpụrụ ọnụ n'ihi na nwamkpi si ha ole megharị ọnụ ahụ ejila anwụ na ọsịsọ ya wee ọ kpatara akụ rie akụ ya ị ghọtala ndewo agbanwe dike ịza na kama igbo oyibo o nwere aga m akọlanụ gịwa akụkọ mere obodo ụmụ anụmanụ
ọ rị mma kpa a ka m shi anabata gị na he omume anyị m akọọla gị akụkọ ke taa wụ wenesde abalị iri na itoolu taa wụkwa igbo anyị taa wụ wenezdee abalị iri na itoolu ke ọnwa ọgọstụ afọ puku abụọ na iri abụọ onye jikwanị isi akụkọ taa ka wụkwa mị nwanne gị nwoke enyi gị nwoke maazị uchehara prince chima the counselor that owere pikin biko gbaa mbọ share broadcast taa gbaa mbọ share this broadcast ma ọ rịla anyị mma ee ma ọ rịla onye ukwu mma rịla onye nta mma chineke agọziekwanụ gị imidetili ebe na bọụla ị nọ na para oche gị pụkala ya mana gema ntị ma akọọla gị akụkọ one of Owerri West local government, director, Horizon, medical mission, o deberela na steeti imo itazi debrede n'akwụkwọ ahụ aka chịburu steeti imo ịwụ sinetọ rochas ọdịnkemmere okorocha ịgbara n'ụlọ ikpe elu nọ na abuja shi akwụshị nyocha ahụ otu otu otu nyocha ehimara na steeti imo ya bụ probe kọmitii nakwa otu efcc inyochaga ya ya na-eteti gwogwo ma ọ nọ n'ọchịchị rị na gọvanọ site n'afọ 2011 ruo n'afọ 2019 ọ chịchara fụọ ịma na achị enyochaga ya enyochaga ihe dị ọha onye himasuru otu ahụ okorocha ejije gba akwụkwọ n'ụlọ ikpe elu nọ na abuja shi aya ha ma ihe mere ejiri ọdọ na-enyocha ya ihe gbasara otu ihe shi efcc nọ otu isi enyochaga ya otu ehimara nọ otu isi enyochaga ya ndị ọzọ nọkwa otu isi enyochaga ya shi ha ụdị nne ya hụ zuru nwa ha fụkwa n'otu onye aha awụhụ onye ka ọwa akwụkwọ o ji je gba shi akwụshị ọchịchị steeti imo na efcc ịnọ na-enyocha ya otu mma ihe gbasara otu okwu ọbịa nna ugbulaka na echi ile ka akpịla ọrụ na okwu ahụ onye ọkaikpe ịnọchidagakwa n'anya sinetọ rochas ọdịnkemmere okorocha ịwụ ọkaikpe ọba mmadụabụchi ya rịọ arịrịọ shi nwo hụ biko ee ahụ nwere akwụkwọ ahụ rochas gbara shi akwụshị ndị ịnọ na-enyocha ya shi ahụ nwere ebe nwụọ edeziha ama shi enwere ebe e nwere erọ na onye ode akwụkwọ ya sekretarị lọya ahụ idega ya shi ahụ hụ nwere ebe shi kọt ahụ hụ biko nye hụ nwụọ akwụkwọ ahụ nwụọ hụ jeje kọrekt ya misteki ahụ emere ka a gharakwana iji misteki ya hụ mere

n'arịrịọ ahụ onye ọkaikpe ee eh, Rochas Ọba Mmadụabụchi ịrịọrọ ụlọ ikpe ahụ nọ n'Abuja ya shi olo ahụ enweghịkwa ahụrị nnu agbaala ya wụ akwụkwọ wụ nnu agbaala ya nnu asabe anyị akwụkwọ anyị gbara nna eprezentị e, e be difensi nnụ to this suit anyị mere so we can still withdraw the suit and make corrections and submit ya shi olo anyị ama ebe nnu ji akwụkwọ anyị ama ihe nnu jeje idegharị n'ime akwụkwọ nnu gbara agbaala ya o agbaala ya ndị efcc bịakwara abịa n'ihi na rochas kpụfụrụ ọchịchị steeti imo na efcc ụlọ ikpe mana onye onye ikpe nọchiteaga anya onye ọkaikpe nọchiteaga anya ndị efcc enweghị ihe ọbụla o kwuru n'akwụkwọ ahụ rochas shi ya ahụ chọrọ iwerehu jee nyogharịhu ya achịrị ekwechiri na ha ekwechiri sha rochas ha ga-ewerehu akwụkwọ ahụ jeje mee correction error ahụ nwo shi nwo mere ekwufu ahụkwanụhụ error nwo mere n'ime akwụkwọ ahụ nwo gbara ee eyigharịkwana ya wụ ikpe emeena ya John n'asụsụ bekee shi ọ na ga-enwe isi n'abalị iri nke ọnwa septemba afọ anyị nọ n'ime on the 10th of September ka a ga-eleba ha anya na ya wụ ikpe ashishi ahụ ka a ga-achabi ikpe gbasara okwu Rochas na ọchịchị steeti Imo na EFCC ka o shi wụ enyochamana ya otu m Anyam Awodi ndewo Kalọ Kesima Alawuba ndewo Ego bọsụ Omekaga Ishi onye ozi ọma ndewo Collins Mozie ee ishi ehihie ọma nwanne m

ee eh, Fabian Chukwudi ndewo Maximus Patrick ndewo ya rịla nnụ mma Mike Mike Ekodo eh, Ibuchi Valu Ebems Christopher Onyemelukwe Chioma Lekwauwa ee eh, ndewo Prince Emenike

ekwuola shi ọchịchị steeti Imo akwụọla ụfọdụ ndị pensioners ndị lara ezumike nka na steeti Imo ụgwọ ndị enwetabe ike shi enwe na ndị akwụrụla ụgwọ ọnwa anọ nwee na ndị akwụrụ ụgwọ ọnwa ise nwekwala ndị akwụrụ ụgwọ ọnwa atọ shi anwụ ha agbalịala na ndị ka ahụ nwo kwuru mana anwụ ha ga-akwụsịkwa na njem ahụ nwo mega iji hụ si akwụchara nwo ụgwọ nwo niile shi anwụ ha ga-akwụsị shi anwa hụ gakwa na-akwụ ịgala ọchịchị steeti imo ọkụ otula iji hụ si akwụchara ndị lara ezumike nka na steeti imo ụgwọ penshọn nwo otu si management agency nema n'asụsụ bekee etiela olololo dọọ ụfọdụ eh, ndị obodo nọ na steeti imo aka na ntị gbasara oke ide mmiri flood nwo chọfụtara shi a ga-enwe na steeti imo n'afọ na nema kpọrọ oku na-ekwu shi a hụrụ shi oke ide mmiri flood shi a ga-enwe flooding na steeti imo n'obodo ndị nọ akụkụ mmiri obodo ndị nọ nnọọ ndị ndị mmiri nọ akụkụ nwo nema eje na obodo ahụ onye isi obodo eh, onye isi otu ahụ ịnọ na steeti imo bụ ogundu eh, chidi kwuru shi nwo ahụ agarịala na steeti imo jee n'obodo ndị ahụ niile ibi akụkụ mmiri na steeti imo jee nye nwo ihe ọmụmụ nwo kpọrọ sensitization n'asụsụ bekee gbasara kpa ide mmiri ahụ eji abịa ma ya wụ ide mmiri chọọ ịbịa nakwa ihe nwo ga-eji ama shi ide mmiri achọmana ibido chidi gwara nwo shi ee nwo nwo ahụ ga na-ele ogo mmiri shi nwo nọ n'ebe nwo ahụ ga na-ele level mmiri iruru chigharịa elu nwo ahụ kpọma nwo nwo ahụ bịa bịa mara ihe nwo ga-eji jee mee ijiji gbochie ya wụ mmiri ịkwa kpa ahụ o shi akwa a shi a chọghị shi ihe ahụ mere na kansụl ohaji egbema n'afọ 2012 ka o mee ha ọzọ anyị mara shi n'afọ 2012 o nwere enwere oke ide mmiri na steeti imo ju otamiri eju ebe ohaji na nufuta nubacha ime ụyọ ndị mmanụ chụfụcha ndị mmanụ ime ụyọ lee ubi ndị mmanụ kwagidesacha ebe niile japụ nọrọ ime ala na-eru na-eru ya wụ nga mmiri si otamiri ịnọ ohaji kwafuta elu ala a sị a chọghị shi ihe ahụ imere n'afọ 2012 na ohaji egbema o mee ha kwa ọzọ a sịkwa e nwekwara ka e mere na kansụl ugwuta afọ afọ gara aga afọ 2019 shi ide mmiri ịkọkwara ebe ahụ shi e ji ugbulaka na chụma ewu akpị ya agwala ahụ ndị ebe ahụ eji na ahụ jeje kwuchicha na nweghị ndị nwo kwesịrị ịmara sensitize ya nwo gbasara kpa flood ị ga-esi arị ọchịchị steeti imo ekwubiela ụka kpa nwo ga-eji akụ osisi ndị ga-eru ee otu nde 1 million trees na steeti Imo ekwuchana ahụ ụka kpa nwo ga-esi akụ 1 million trees na steeti Imo onye kọmishọna ogige ya wụ kọmishọna for environment na steeti Imo ịwụ maazị Ike Njọkụ Ike Njọkụ eh, o kwuru sị ịkụ osisi na steeti Imo ahụ ga-ejikọla ya eh, mgbanwe ihu eluigwe ti climatic change na steeti Imo ọ sịkwanụ osisi ndị ahụ ga na-amịtu carbon dioxide eh, ịnọ na gburugburu ogige anyị ma nyekwa anyị ikuku ọma oxygen ọ sị osisi ndị ahụ ga na-amịrị carbon dioxide nwo ga na-eji amịfụta mkpụrụ ọma ma na-ewefụtakwana anyị ikuku anyị ga na-ekuru ekuru ndị bekee eji akpọ oxygen ọ sị ee a gakwahụ akụ ụdụrụ osisi ahụ ị ga-akwụsị ide mmiri sị ụdụrụ osi nwo ga-akwụsị osi ga-akwụsị ide mmiri flood makwa ndị ga-akwụsịkwa erosion ebe erosion eji eme na steeti imo ee o kwukwara sị anwahụ ga-eme nlere anya anwahụ ga-eme ebe nlere anya ụmụ anụmanụ eji akpọ Nekede zoo

nchọpụta ha ewuhe onye kọmishọna eh, for environment na steeti imo ewo maazị eh, A- A- aike njọkụ ikwuru echi gara aga na steeti imo Library, eh, international, eh, industry, eh, UTD.

ya gị eleta osuala ndewo obiọma chienye ọnụ ekela m gị ụkachukwu okorie isi nwafọ ịwụdachi www.africaworldnewspaper.com a gị kelega m ị sị a gị wụ editor in chief ee okay editor in chief anyị wụ nwafọ ụmụgụma okay ya gaji kpụbụọla m daa ya gajiekwala gị ee ndewo ndewo ee m ekelekwa gị ee pope obinna kenvalụ ebemzuchi amadi nwanne ke m constance favour oke ekele bụ michael ee thaddeus nkema Akọlam Vincent Izu Abara eh, ndewo Ichie isi South ndewo ya rịla gị mma Benjak Ifekandụ Enibe onye ọma na Mozambique Lawrence Martins Chukwukere Prince Nna Ọma Ekene Ụwa ndewo Frank Chuksman Uche Mbewu eh, ndewo Basil Ezechima Ani Ibe Christopher ndewo Gọzienwa Gozumọkụ ee ekelekwala m gị ọsha edwin nwa chinemere ndewo ya rịla onye ukwu mma rịla onye nta mma ee nancy ọpara eh, ọpara ekwe eshi ebele ebelebe nda agakwa ahụ ya nne let us pray ka nwo mee ya jonathan mampas ndewo

Ọmala mbụ nọ nne m. Agaje eru ya ole. Ọmala jodi ije aka. ee dịka anyị na-ejekwa echefukwala ịshia ya wụ broadcast ejishi ike shia ya wụ ee, broadcast o deberela na steeti imo it has debred ee barista ya wụ onye ọkaikpe nwagwu obidike akụsuola aka chịga steeti imo ịwụ ndaa anyị hope ụzọrịmma aga ya ugboro abụọ gbasa gbasara nwụchi anwụchiri ndị ọrụ isopadec imega ngagharị iwe na steeti imo gbasara ụgwọ ọnwa eji nwo gwa hope shi ee o meela onwe ya ihe ihere na steeti imo shi kemma ọnwa asaa hope shi baa n'oche rịda gọvanọ steeti imo shi ndị steeti imo achọọla ịkụ ya he ugboro abụọ si achọọla ime ya attack si achọọla ime hope attack ugboro abụọ na steeti imo ke mbụ wụ o jere ọha ji egbema ha ee eh, onyo ụgbọala ya windscreen moto ya ke abụọ wụ ke na nwanne echi nwo chọrọ ịkụ ya ihe na Concord hotel ebe Concord ebe ahụ ndị mmanụ imere ya attack ịwụ ndị ọrụ isopadec ya si ha ahụwa ahụ be mbụ si enwebe gọvanọ ejiri kpaa mee chivu rochas ahụ ga-aka hope ụzọdịmma mma rochas agwa ọjọọ niile hụ kpara na steeti imo si enwe mme ọwụla emere ha attack kpaa na chi hope ụzọdịmma ahụ cheshi ịchị ọchịchị ahụ wụ yahoo yahoo na 419 ebe ndị wayo eji agwa ndị nwo chọrọ igwu nwo chọrọ ịṅa ntị ka nwo nwee ike nafụta ndị ahụ nwo chọrọ igwu wayo he nwo chọrọ ịnafụta ya ọsha hope ụzọdịmma ha abịala kwee ndị imo nkwa kwee anyị nkwa kwee anyị nkwa kwee ndị imo steeti nkwa mana enweghị nke ọbụla o mezuga chi ha ahụ o mega ahụ wụkwa igwu ndị steeti imo wayo chi ahụ scam ga ndị steeti imo chi ọ wụ he o mega ugbulaka si hụ kpachara anya hụ rụọkwa n'ọrụ ka ndị steeti imo hụkwanụ ya n'anya

o deberekwala na steeti imo it has debredi onye amụma ụyọ okpere inri evangelical spiritual church ịwụ primate elijah ayodele ebuola amụma o kwuru shi ịwụ amụma akpa ụjọ fearful prophecy n'asụsụ bekee shi ee ọ shị ee oke o buru ya wa amụma nye aka chịga steeti imo ịwụ aga ya ugboro abụọ o kwuru shi ụyọ ikpe okpechaa ọgwụ ala anyị suprim kọtụ ahụ nwere ike ee ti ihu ọnụ agba ahụ nwere ike kpee ihu ọnụ na ikpe ahụ nwokpe suru nke mere hope ụzọdịmma iji wụrụ gọvanọ ma nwa ahụ ga-ekpegharị ya shi e nwere ha ike kpegharịa ya shi nwe kpegharịa kwanụ ya wụ ikpe ahụ shama hụ ga-achụtu hope ụzọdịmma n'oche ọ shị aya ha amaghị kpa hụ ga-eshi eme ma ya dọọ hope ụzọdịmma aka ntị shi ya mara ihe ọ ga-eme tupu mmiri nọ na bọket erie ya shi ya jikere maka oge shiri ike ọ shị hope ụzọdịmma jikere maka hard time ikpe ahụ chiara ụmụakpa ihe ikpe ahụ ọnụ ọzọ kpee ya wụ ikpe shi a ga-ekpegharị ya shi ekpegharịakwana ya shi e nwere ike chụtuo ya n'oche shi hụ jikwa ugbulaka na jikere ma arị ma m ekele gị ọgọstin igbo zuru ike gozie nwa ndewo bright ndụwishi ọrụdụọma ee si mama martins mc ndewo lonjar nọkwa ndị a ekelekwara m gị prince eh, prince nna ọma

uh, God Jerry Eshe, uh, hope is going to be worse than Okorocha, uh, Godfrey Eshe, uh, nwanne mmadụ kedu ka ị mere arị m mma uh, moro kwata uh, ekelela m gị obiọmachi enyi ọnụ ndewo nụ ndewo nụ

obodo ọla uru anọ hụkwara ụmụ neba o rejiela it has rejidi ọsọ agbala na obodo ofekata orodo kansụl mbaitolu steeti imo ebe ndị fulani eji achị nnama igburu otu nwa agbọghọbịa

shi o ji ime ụyọ arụchahụ arụcha enwere ime ụyọ arụchahụ arụcha o ji azịa nga ahụ ọ na-azịa eshi ahụ ya na wụrụ nga ndị awụsa eji achị nnama nna mara shi ndị awụsa eji achị nnama enweghị ebe obibi ọwụ nga ọla chi jikwuru nwo nwa akụpa nga ahụ rahụ ọzịa nna nga ahụ echi ahụ ya na wụrụ ime uncompleted building ahụ ka ndị awụsa ahụ eji achị nnama ịbatara ma nwo baara nga nwa ahụ nwaakịrị nwaanyị ahụ isi arị mma na-achọ ịkwaso shima n'ọnwụ shima ọnwụ shima ọnwụ shima ọnwụ tima ọ nga ahụ ka nwo na nọ gbuo ya ma ndị mmanụ nụrụ olu nwa ahụ nga o tiga ụmụ okorobịa ịnụrụ olu ya it- o- o tiga agbarula nga ahụ ndị awụsa ahụ achara rie mbọmbọ ọsọ ọzọ ahụ ndị awụsa efu nnama nwa efu ahụmakwa ndị awụsa anya ahụmakwa nnama ozugbo nwo efu ọ wụ kpa o shi mee nwo egbuo nwatakịrị ahụ ịwụ onye isi ezuchahụ oke eji azịa

arị mma okwukwe friday arịkwa mma bright ndụ ishi eh, it will come to pass maazị okwudilichukwu ajiegbu ishoripkin udo dịlị gị eh, ya dịrịkwara gị fabian chukwudi ishi what happened in mali will happen in imo state eh obarara king so ishi eh, gods of our, our land biafra is fighting them now because of

Aka chịga steeti Abia ịwụ Okezie Bakman Ikpeazụ enyena ndị eze mmanụ iri abụọ na itoolu ndị eze 29 ahọpụtara ọhụrụ shite na kansụl iri na asaa steeti Abia mkpara ikikere staff of office n'asụsụ bekee eduo nwo iyi rịda ndị eze nwa awụọla ndị eze amara na amara na steeti Abia ugbulaka rịda enyere nwo staff of office Okezie Ikpeazụ gwara nwo shi nwo rụma ọrụ maka ọdịmma ndị nwo chịga nakwa steeti Abia gwa nwo shi ọ wụ n'aka nwo ka ọ nọ ichekwa na iwulite okwu akụ obodo nwo niile makwa mepee ya shite na ịbịa gwa ọchịchị steeti Abia shi lekwa ihe ndị obodo obodo anyị chọrọ ihe ndị anyị chọrọ maka obodo anyị dị mma ọ shi nwo chọọla development obodo nwo ma sekuriti obodo nwo chọọ nọ nwa aka ịwụ ndị eze shi ihe ọla nwo ihe ọla nwo hụrụ shi ndị obodo nwo chọrọ nwo abịa bịa gwa ọchịchị steeti Abia shi lekwa lekwa ha anyị chọrọ ebe ka anyị lekwa lekwa ha anyị chọrọ na obodo nwo ya kwanụ nwo shi nwo akpakwala agwa ga-ete ndị eze ọdịnala steeti Abia inyi n'ihu shi nwo na-akpa agwa ọma ka hafụkwanụ ịkpatala ndị eze na steeti Abia aha ọjọọ ọ rị mma Emma jizọs ndewo florence nkechi ndewo ị shị gị shi germany elega Emma jizọs ndewo you are welcome gọzie ị shị let god protect our land prince nnaọma stanley favour ofu onye ị shị nwanne please play papa ababa nna ọ rị mma aka chịga steeti ebonyi ịwụ injinia eh, david David Umahi ebidola kemana ndị steeti ya ego David Umahi kegala ndị steeti Ebonyi ndị inwere mmasị ibido ịzụ ahịa na steeti ahụ ka o nyega ego okike ego ahụ wụkwanụ mkpebi ọchịchị steeti Ebonyi iji nyena ndị ebe ahụ inwere nnọọ mmụọ azụmahịa aka n'ihi ya achọfahụ shi ndị ebe ke nwo ji alaiki ịzụ ahịa shi eji ha alaiki entrepreneurship and business mana e nwere ọtụtụ ndị enweghị ego nwo ji ebido ịzụ ahịa ejila ha aka nwo ji chọfụtacha ndị ahụ ịchọrọ ibido zụma ahịa ahịa nwo ga-eji bido zụma ahịa a shịkwa na ego nwo nyega nwo iji bido azụmahịa na steeti ahụ ahụ ka nwo nwee ike nwee ọrụ nwee ihe nwo rụga eshikwa na ya belayọta ọnụ ọgụgụ ndị enweghị ọrụ na steeti ahụ reduzuo unemployment eshikwa ya meekwa ka okwu akụnụba steeti

o rejiela na kano it- em, o rejiela na mali itazirejide onye isi ala mba mali ịwụ ibrahim Bu- Buba- Bu- bubaska Boubacar Keita arịtuola n'oche rịda onye isi ala mba ahụ aka ndị agha ala ahụ enwuchiri ya onye praịm minista ya onyeisiala mba Mali ewu Keita arịtuola ndị agha na mba Mali ugbulaka na Mali na-awụ a military country ọ na-awụ ndị amị wụ ndị chịga mba Mali ugbulaka na ndị agha ekwekwana ndị ebe ke nwo nkwa shanwa hụ ga-enyefehu ndị ọkpọrọkọ ọchịchị aka ma oge ruru ma ọbụla nwo dozichara ihe nwo chọrọ idozi na mba mali a sịkwanụ hụ ọchịchị ee ọchịchị nwo aha a- a- ọchịchị ha agụga hụ nwo sanwo ha abịa hụ bịa ịchị ọchịchị kama mana ihe nwo chọga wu ka ọ rịla mba mali mma nwo ekwekwanụ ndị mali nkwa sanwo ahụ ga-enyefe ọchịchị n'aka onye nwo onye onye ga-eme ihe ndị mali chọga onye ga-ehicha ndị mali anya mmiri n'ihi na ọ shị ekwufara ọ shị ndị mali ha ataala ahụhụ n'aka onye ke ịchịga nwo ugbulaka eritụrarị otu ewu Keita Keita rigoro na n'oche rịda onye isi ala mba mali n'afọ 2013 kemgbe ahụ kwanụ a na-ebo na ya ebubo si o ji arụrụ aka si e, e, e, ụzọ ya arịghị ojijiriri si o riga ego nwo ya wu ọ rị corrupt si ọ maakwanụ ihe o mega si ọ maa ihe ekwekụga ya wu ọ rị incompetent na ọ chịfu mba mali nwa na-akwa n'oche ochi okwu akụnụba mba mali adaana a sị the economy edeteriorate-ala so bad na ọ jọọla njọ ya wu president nwo amana ejifuhu economy nwo shi ọọ ihe mere e kwo chụtuo ya maka corruption o maka incompetency o nakwa amana ejifuhu

take her corpse to government Orima Paul Williams i shi ndewo Robert Oriakụ ndewo Toneski i shi how much is the money that he is sharing amanụ m ebe ego eji ebido business amana m Okechukwu Innocent i shi we need Chidozo is not our governor. God, please help us about it. Zini Chikwado Ndewo, Stanley Favour Ofonye Ndewo. I shi chai bro, I like this uh, our language. You make it more sweet. Ọ kpa o shi jejere asụsụ Owere anyị ọ wụ asụsụ mara mma asụsụ tọgburu onwe ya ụtọ ee onye isi otu egwu bọọlụ Barcelona ewu Josef ee Mari Bartolome ee o kwuola si anwo ha ga-ahafụ Lionel Omekaagụ Messi ha fụọ si anwo ha ga-ekwe ka Messi fụọ si enwe ebe Messi ejega afọ a makwa afọ ọzọ si Messi ahụ ekwuola si ahụ ga-anọ na otu egwu bọọlụ Paulo Barcelo ga-anọ na Barcelona retire as a professional footballer si enweghị ebe ọbụla Messi jega n'ihi na aka afụchara hụ na amamaka iko eh, UEFA Champions League Bayern Munich pịara nwụ apịa na apịa pịawasacha nwụ azụ a na-ekwu si Messi ga-afụ Barcelona Messi ga-afụ Barcelona mana onye nwe Barca ekwuola si

egwu bọọlụ ba Ronald Koeman rịda onye kochi nwa ọhụrụ nwa enye ya afọ abụọ na Barca ya wụ ọ kpebiri si ọ ga-anọ afọ abụọ na Barcelona Eh, Koeman wụkwanụ onye eje kochibu eh, otu egwu bọọlụ mba Netherland ya wụ mba Holland Eh, Barca chụrụ kochi nwa ịwụ Setien eh, maka mpịawa azụ ahụ otu egwu bọọlụ otu egwu bọọlụ baya eh, otu egwu bọọlụ Bayern Munich nakwa enwefughị ike ịpayawu iko La Liga ke afọ na nwa achụọ nwoke ahụ si ya jie jie zuru ike a kpọrọkwa na ahụ Koeman ugbulaka na-enye ya afọ abụọ si ọ wụ ihe ọ ga-anọ na otu egwu bọọlụ Barcelona otu egwu bọọlụ PSG ejena UEFA Champions League final ke afọ na aka nwa gbagbuchara RB Leipzig anọ nnọọ na Lisbon Portugal were ọkpụ goolu atọ asatahụ otu agbagbuo otu egwu bọọlụ Leipzig ebe Di Maria ịnọ nnọọ gbuke nwa anyasụ echi ịgara aga na Lisbon echegazi hụ ndị ga-emeri anyasụ n'etiti otu egwu bọọlụ Lyon na otu egwu bọọlụ Bayern Munich ndị ke ga-agba bọọlụ anyasụ a ga-agba bọọlụ anyasụ ịmara ndị nwa

arịma anyasụ taa ndị ọbụla meriri n'etiti ee eh, Lyon na Bayern Munich na ga-eje gakwuru otu egwu bọọlụ iko UEFA Champions League nke afọ na otu egwu bọọlụ Barcelona ịnọ na mba Spen Manchester United ndị ekwensu red ịnọ na mba England shi nwo wetuo aka ebe Ousmane Dembele ịnọ shi nwo ebikwala ya aka shi nwo hụ erega hụ Dembele erega chụ ụzọ anọhụ ebe ahụ ma otu ma otu

otu egwu bọọlụ Arsenal achọmakwana ịzụrụ Coutinho ejikwanụ ịwụkwanụ onye otu egwu bọọlụ Barca mana o jere lonu na otu egwu bọọlụ Bayern Munich nọrọ na Bayern Munich merụọ Barca ahụ anyasị echi ahụ agbara Barca 8-2 Arsenal achọmana ịzụrụ ya wụ Coutinho ịnọ na lonu mana elega anya si Barca a ga-ekwe ka Coutinho laa si achọrọ ha ịkpọ ahụ Coutinho ka Philippe Coutinho gbamahụkwa bọọlụ na otu
egwu ihe agwa ọkaka ume nwanne dọkọle otu egwu bọọlụ Chelsea achọmana onye eji agbala otu egwu bọọlụ Atletico Madrid ịnọ na mba Spen

si ịgbaga nwosi ego ọzọ ọ dị mma ọ kpa a ka ọ ha anyị n'ọnụ na ihe omume anyị ma akọọla gị akụkọ nke taa ee, a shị onye anyị hụrụ taa ka anyị hụkwa ya echi mbọchị nta anyị achụọ owere nchi chebirinụ m echi bịa bịa ma ọ ga-eji nkeji iri abụọ gafee elekere iri na otu 11:20 am erịkpa m ga-ewu ala nnụ akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọkpụrụkpụ kpa o shiri jie kpa o shi debere nakwa kpa ọsọ shi gbaa aha m ka ọkwa ha ọ wụ nwanne gị nwoke maazị Uchehara Prince Chima the counselor that Owere pikin ka chineke ji ike niile gọzie nnụ nna na nwa na mmụọ nsọ ndewo ka ụbọchị tara gị mma dịkwa nna m mma ndewo Ọ ga-adịrịla gị mma.
Financial